Sa láithreoireacht ar líne seo, díreofar ar an timthriall reatha den fhéinmheastóireacht scoile a chuimsíonn an tréimhse ó 2022 go 2026. Chun tacú leis seo, soláthraíonn an Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais roinnt treorach an-úsáideach faoin gcaoi inar féidir an próiseas féinmheastóireacht scoile a úsáid sa chomhthéacs seo. Is próiseas comhoibríoch, inmheánach, ar athbhreithniú scoile é féinmheastóireacht scoile, atá dírithe ar fheabhsúchán scoile. Tá sé i gceist gur próiseas é atá bunaithe ar eolas fónta, iontaofa ó réimse foinsí agus dearcaidh, lena n-áirítear eolas faoi eispéiris foghlama leanaí agus daoine óga. agus an chaoi a bhfuil ag éirí leo ina gcuid foghlama. Tá sé i gceist freisin gur próiseas cuimsitheach, rannpháirteach é ina bhfuil bainistíocht na scoile, an fhoireann go léir, na scoláirí nó na daltaí agus a dtuismitheoirí páirteach. Níl sé i gceist go mbeadh sé ina ualach ar scoileanna. In ionad sin, tá sé i gceist go gcabhrófar le scoileanna feabhsúcháin a bhaint amach de réir a chéile do na leanaí agus do na daoine óga ina gcuid scoileanna. Tá ag éirí go maith leis an fhéinmheastóireacht scoile i go leor scoileanna, cé go mb'fhéidir nach bhfuil an dul chun cinn céanna déanta fós ag roinnt scoileanna eile. Baineann an próiseas go príomha le scoileanna a bheith ag cur príomhcheisteanna orthu féin, Cén chaoi a bhfuil ag éirí linn? Cén chaoi go bhfuil a fhios againn? Céard atá le foghlaim againn ó na rudaí atá á dhéanamh go maith againn? An bhfuil réimsí dár gcleachtas ar gá dhúinn iad a fheabhsú? Cén chaoi go dtabharfar muid faoi na feabhsúcháin sin a dhéanamh? Tá sé tábhachtach go mbeimís go léir ar aon tuiscint faoina bhfuil i gceist le féinmheastóireacht scoile. Go bunúsach, is modh oibre é féinmheastóireacht scoile. Is próiseas é chun ceisteanna a chuir orainn féin. An bhfuil na rudaí cearta á ndéanamh ainn? An bhfuil rudaí á ndéanamh ainn i gceart? Agus cén chaoi an bhfuil a fhios ainn? Cabhraíonn an fhéinmheastóireacht scoile leis an scoil páirt a ghlacadh i bpróiseas machnaimh ar chleachtais reatha scoile uile agus ranga. Tríd an fhéinmheastóireacht scoile, éiríonn le pobal na scoile éachtaí agus réimsí láidreachta a aithint ina gcuid oibre féin. Díríonn féinmheastóireacht scoile ar straitéisí teagaisc agus foghlama agus ar thorthaí scoláirí agus daltaí. Déantar iniúchadh ar réimsí ina bhféadfadh torthaí a bheith níos fearr agus aithnítear réimsí le haghaidh tuilleadh forbartha. Dírítear aird phobal na scoile ar na nithe is féidir a dhéanamh amach anseo chun leanúint ar aghaidh ag feabhsú. Is é seo an próiseas féinmheastóireacht scoile a bhfuil an-taithí agat air cheana. Tá sé tábhachtach gan dearmad a dhéanamh gur féidir an próiseas seo a úsáid go solúbtha. B'fhéidir nach dtógfaidh sé rófhada roinnt céimeanna a bhaint amach agus b'fhéidir go dtógfaidh sé níos mó ama céimeanna eile a bhaint amach. B'fhéidir freisin go mbeidh ort a dhul siar céim má thugann tú faoi deara, mar shampla, go gcaithfidh tú níos mó fianaise a bhailiú chun tacú le do rogha fócais. Le linn an phróiseas chomhairliúcháin ar an tréimhse reatha den fhéinmheastóireacht scoile, bhí an chuma ar an scéal go raibh an-taithí faighte ag scoileanna ar an bpróiseas sé chéim. Dá ndéanfaí an próiseas a shimpliú áfach, b'fhéidir gur mar seo a bheadh sé. In aon phróiseas feabhsúcháin scoile, is í an chéad chéim ná na riachtanais a bhaineann le comhthéacs do scoil féin a aithint. Is í an chéad chéim eile ná gníomhú chun freastal ar na riachtanais sin. Cinntítear freisin go bhfuil próiseas i bhfeidhm chun dul chun cinn a mhonatóireacht agus a athbhreithniú de réir mar a bhítear ag gluaiseacht chun cinn agus ag deireadh an timthrialla freisin. Is é seo meon na féinmheastóireacht scoile agus is féidir é a chur i bhfeidhm ar aon phróiseas feabhsúcháin i do scoil. Díríonn an chuid seo dár sraith láithreoireachtaí ar líne ar thimthriall reatha na féinmheastóireachta scoile a chuimsíonn an tréimhse ón bhliain 2022 go dtí an bhliain 2026. Tabharfar forléargas ach go háirithe ar an doiciméad Féinmheastóireacht Scoile, na chéad chéimeanna eile, lena n-áirítear Ciorclán 56, 2022. I mí Mheán Fómhair 2022, chuireamar tús leis an tríú timthriall den Fhéinmheastóireacht Scoile. Bunaithe ar aiseolas a fuarthas le linn comhairliúcháin fhairsing le príomhoidí, múinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí agus scoláirí, cuireadh tús leis an tríú tréimhse den FMS le Bliain Athbhreithnithe. Le linn na Bliana Athbhreithnithe seo, iarradh ar scoileanna machnamh a dhéanamh ar a dtaithí ar FMS go dtí seo. agus an tionchar a bhí ag an phaindéim Covid ar a ndaltaí agus a scoláirí a mheas, maraon le tacaíochtaí a aithint agus a chur i bhfeidhm do na daltaí agus na scoláirí sin a raibh tionchar díréireach ag tréimhse dhúnadh na scoileanna orthu. Mairfidh tréimhse a dó den tríú timthriall, ó Mheán Fómhair 2023 go Meán Fómhair 2026, Le linn na tréimhse substaintí trí bliana seo den FMS, ba chóir go leanfadh scoileanna ar aghaidh ag baint úsáide as an phróiseas FMS mar mhodh oibre. Ba chóir an próiseas a úsáid chun machnamh a dhéanamh ar a bhfuil á dhéanamh ag do scoil, chun éachtaí na scoile a cheiliúradh agus chun tosaíochtaí feabhsúcháin a aithint, ag cur riachtanais áitiúla agus náisiúnta san áireamh ar bhealach atá fóirsteanach i do scoil. B'fhéidir go n-oirfeadh sé tosaíochtaí náisiúnta ar nós folláine a chur san áireamh mar chuid den fhócas féinmheastóireacht scoile. Cé gur cóir go mbeadh go leor fianaise ann chun cinntí eolacha a dhéanamh faoi cháilíocht an tsoláthair sa réimse fócais a roghnaítear, tá sé tábhachtach gan dul thar fóir le bailiú na sonraí. Tá gach seans go bhfuil go leor eolais ar fáil cheana féin. Féach conas is féidir an t-eolas seo atá agaibh cheana féin a úsáid. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara fosta gur féidir an próiseas sé chéim a úsáid go solúbtha. Is féidir níos mó ama a chaitheamh ar chéim amháin agus níos lú ama ar chéimeanna eile, ag brath ar an chineál ruda ar a bhfuil sibh ag díriú. Ná déanaigí dearmad nach páipéarachas atá i gceist le féinmheastóireacht scoile. Baineann FMS le hathruithe eolacha a dhéanamh ar chleachtas chun tairbhe na ndaltaí agus na scoláirí. Beidh oraibh, áfach, na cinntí a rinne sibh a thaifeadadh ionas gur féidir libh na cinntí sin a athbhreithniú agus dul chun cinn a rianú, mar aon le dóigh a bheith agaibh chun bhur gcinntí a chur in iúl do phobal na scoile. Ba chóir tuismitheoirí agus daltaí nó scoláirí a chur san áireamh sa phróiseas ar bhealach atá fiúntach agus fóirsteanach. Ag brath ar bhur réimse fócais, is sibhse is fearr a dhéanfaidh cinneadh ar an chaoi is tairbhí do tuismitheoirí agus daltaí nó scoláirí a bheith rannpháirteach sa phróiseas. Cuirtear roinnt príomhtheachtaireachtaí breise i láthair anseo do scoileanna atá rannpháirteach sa scéim deis. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb ionann an plean deis agus an plean FMS agus nach bhfuil gá le haon phlean FMS sa bhreis. Ba chóir do scoileanna atá rannpháirteach sa scéim deis leanúint ar aghaidh ag aithint agus ag athbhreithniú spriocanna agus gníomhartha don fheabhsúchán thar na téamaí deis. Ba chóir do scoileanna atá nua chuig an scéim deis sonraí bonnlíne a bhailiú thar na téamaí go léir agus na sonraí seo a úsáid chun tosaíochtaí a bhunú don chéad bhliain.
Sa chuid seo, breathnófar ar an gcáipéis 'Féinmheastóireacht Scoile, Na Chéad Chéimeanna Eile', lena n-áirítear Ciorclán 56, 20, 22. Is doiciméad é Féinmheastóireacht Scoile, Na Chéad Chéimeanna Eile ina leagtar amach an réasúnaíocht atá mar bhun leis an timthriall reatha den fhéinmheastóireacht scoile. I gCiorclán 56, 20, 22, atá mar chuid den doiciméad Na Chéad Chéimeanna Eile, leagtar amach na riachtanais maidir leis an timthriall reatha. Tagann an doiciméad in ionad na gciorclán féinmheastóireacht scoile go léir a foilsíodh roimhe sin agus tá sé bunaithe ar chomhairliúchán fairsing. Mar chuid den chomhairliúchán seo eisíodh suirbhéanna chuig chuile phríomhoide chomh maith le daltaí, scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí i sampla de chaoga trí bunscoil, caoga iarbhunscoil agus deich scoil speisialta. Breathnófar níos géire anois ar an gcaoi gur féidir le scoileanna tabhairt faoi fhócas a roghnú dá bhféinmheastóireacht scoile. Ar an gcéad dul síos, ba chóir go ndíreodh an próiseas féinmheastóireacht scoile ar thosaíochtaí na scoile féin, go háirithe na tosaíochtaí sin a bhaineann le teagasc, foghlaim, cothromas agus cuimsiú. Beidh an méid ama a chaitheann scoil ar réimse fócais ar leith ag brath ar chineál an réimse fócais sin. Tá scóip sa doiciméad Féinmheastóireacht Scoile, Na Chéad Chéimeanna Eile do scoileanna chun deis a thabhairt dá gcuid oibre forbairt ar luas a oireann don obair atá idir láimhe acu agus gan dualgas orthu an próiseas a chríochnú laistigh de thréimhse ama ar leith. Is gné thábhachtach den timthriall seo agus de thimthriallta féinmheastóireacht amach anseo é seo. Níl aon amhras ach go bhfuil an-chuid cúramaí ar scoileanna, lena n-áirítear cur i bhfeidhm an churriculum, aghaidh a thabhairt ar riachtanais a bhaineann mar shampla le folláine, Teicneolaíocht Dhigiteach agus Inbhuanaitheacht. B'é an t-aiseolas ó chomhpháirtithe oideachais ná go bhféadfadh sé seo ar fad a bheith iomarcach do scoileanna, agus theastaigh uathu go mbeadh sé de rogha ag scoileanna na riachtanais seo a chuíchóiriú leis an bpróiseas féinmheastóireacht scoile. Go bunúsach, is rud iad seo a chaithfidh scoileanna a dhéanamh ar aon nós, beag beann ar féinmheastóireacht scoile. Dá bhrí sin, is féidir le scoileanna rogha a dhéanamh réimse tosaíochta náisiúnta a chur san áireamh mar phríomhfhócas dá bhféinmheastóireacht scoile, agus ar ndóigh, tosca comhthéacs áitiúla a chur san áireamh. Mar mhalairt air sin, nuair a bhítear ag plé le réimsí a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leo, fiú muna bhfuil na réimsí seo mar phríomhfhócas dá bhféinmheastóireacht scoile, ba chóir do scoileanna meon féinmheastóireacht scoile a ghlacadh ina n-aithnítear na sainriachtanais laistigh dá gcomhthéacs féin. ina ngníomhaítear chun na riachtanais sin a chomhlíonadh agus ina gcuirtear meicníochtaí monatóireachta agus athbhreithnithe i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil an tionchar inmhianaithe ag a ngníomhartha. Riachtanas amháin atá leagtha amach sa doiciméad na chéad chéimeanna eile. ná gur chóir do scoileanna féinmheastóireacht scoile a úsáid chun tús a chur le timthriall athbhreithnithe agus forbartha ar chothú na folláine faoi mhí Mheán Fómhair 2025. Tá an-chuid oibre déanta cheana féin ag go leor scoileanna sa réimse seo. Chun tacú leis seo, soláthraíonn an Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais roinnt treorach an-úsáideach faoin gcaoi inar féidir an próiseas féinmheastóireacht scoile a úsáid sa chomhthéacs seo.
Léirigh torthaí na suirbhéanna ar phríomhoidí, ar mhúinteoirí agus ar thuismitheoirí go raibh acmhainn shuntasach ann chun tuismitheoirí agus daltaí is scoláirí a bheith rannpháirteach ar bhealach níos iomláine agus níos fiúntaí sa phróiseas FMS. Ionas go mbeidh rannpháirtíocht daltaí is scoláirí agus tuismitheoirí san FMS fiúntach i ndáiríre, ní mór an chaoi inar cuireadh a dtuairimí san áireamh agus an chaoi ina raibh tionchar acu ar na gníomhartha comhaontaithe le haghaidh feabhsúcháin a bheith le feiceáil acu. Maidir leis seo, tá sé thar a bheith tábhachtach go ndéantar tuairisciú do dhaltaí agus do thuismitheoirí ar thorthaí an phróiseas FMS. I gCuid 5 den doiciméad Féinmheastóireacht Scoile, Na Céad Chéimeanna Eile, moltar raon cur chuige ar nós suirbhéanna agus grúpaí fócais ar féidir iad a úsáid chun tacú le rannpháirtíocht fhiúntach daltaí agus tuismitheoirí san FMS. B'fhéidir gur mhaith le scoileanna cur chuige eile a mheas, ar nós a bheith gafa le comhairlí daltaí nó comhairle scoláirí na scoile, nó le grúpaí daltaí nó scoláirí eile, de réir mar a oireann. agus le Cumann Tuismitheoirí na scoile nó le grúpaí tuismitheoirí eile sa scoil. Nuair a bhítear gafa le daltaí le linn FMS, moltar machnamh a dhéanamh ar an gCreat Náisiúnta um Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i gCinnteoireacht agus, lena chois sin, ar Foireann Uirlisí Rannpháirtíochta Leanaí agus Óige Tusla, iad araon bunaithe ar Shamhail Lundy de Rannpháirtíocht Leanaí agus a ceithre eilimintí. Sa chuid seo, breathnófar ar na tacaíochtaí éagsúla atá ar fáil do scoileanna chun tacú lena gcuid oibre ar fhéinmheastóireacht scoile. Sa tríú timthriall seo de FMS, beidh trí leibhéal tacaíochta ar fáil do scoileanna, le cur lena gcumas a gcuid próiseas FMS a fhorbairt tuilleadh, lena n-áirítear sonraí a bhainistiú go héifeachtach agus go héifeachtúil. Tá an trí leibhéal tacaíochta seo leagtha amach sa doiciméad Féinmheastóireacht Scoile, na céad chéimeanna eile. Baineann an tacaíocht ag an chéad leibhéal le tacaíocht ón Chigireacht agus ó na Seirbhísí Tacaíochta. Áirítear leis an tacaíocht seo cuairteanna comhairleacha FMS ina dtabharfaidh cigire cuairt ar scoil ar iarratas ón scoil chun próiseas FMS na scoile a phlé agus chun comhairle a thabhairt de réir mar is gá. Is cuairteanna neamh-mheastóireachta iad seo. Tá sraith láithreachtaí á dtabhairt ag cigireachtaí freisin in ionaid oideachais ar fud na tíre. Tá tacaíochtaí á sholáthar ag na Seirbhísí Tacaíochta fosta, idir tacaíocht ar líne agus ar an láthair. Tá roinnt acmhainní breise, póstaeir agus doiciméad treorach san áireamh, ar fáil ar láithreán gréasáin gov.ie. Baineann an tacaíocht ag an dara leibhéal leis an athbhreithniú le linn cigireachtaí ar rannpháirtíocht scoileanna sa phróiseas FMS agus tionchar an phróisis sin ar theagasc agus ar fhoghlaim. Cuirfidh an plé a tharlóidh mar chuid de na cigireachtaí seo comhairle comhthéacs-bhunaithe ar fáil do scoileanna chun tacú leo agus iad ag gluaiseacht chun cinn leis an phróiseas FMS ina scoil. Baineann an tacaíocht ag an tríú leibhéal le hobair fhorbartha ina gcuirfidh an cigireacht tacaíocht ar fáil do líon beag scoileanna deonacha chun gné dá soláthar a athbhreithniú go comhoibríoch. Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil faoi seo in am tráth. I mí Feabhra 2023, cuireadh sraith treoirleabhar ar fáil chun tacú le scoileanna agus an próiseas FMS á úsáid acu chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid oibre in ábhair aonair. Tá na treoirleabhair seo bunaithe ar thaithí na gcigirí agus iad ag obair le scoileanna, maraon lena bhfuil sa churaclam agus sna sonraíochtaí ábhair, agus tá siad dírithe ar chleachtas féin-athbhreithnithe atá ann cheana a shaibhriú. Tá treoirleabhar bunscoile ann do gach ceann d'aon cheann déag de na réimsí ábhair, agus tá ceithre threoirleabhar iar-bhunscoile ar fáil faoi láthair. Tá gach ceann díobh foilsithe mar dhréachtcháipéisí. Tá sé ar intinn againn aiseolas a fháil ó scoileanna ar a úsáidí, nó a mhalairt, atá na doiciméid seo, agus na doiciméid a athbhreithniú agus iad a shonrú bunaithe ar an aiseolas sin. Tá pleananna ann chun doiciméid bhreise a fhorbairt a chlúdaíonn réimsí ábhair eile. Tá fáil ar na doiciméid ar an leathanach FMS den láithreán gréasáin gov.ie agus is féidir aiseolas ar na doiciméid a sheoladh chuig SSE ag education.gov.ie. Seo léargas ar rannán ceann amháin de na doiciméid ón tsraith Ag Breathnú Ar, ina dtugtar léargas duit ar na sé chéim den phróiseas féinmheastóireachta scoile, in eiseamláir a bhaineann le réimse ábhar aonair.